Moni ndine Jack nde sabata yatha takhala tikukamba za ku South Africa ndi ziwembu zomwe zakhala zochitika m'mabanja azibambo kupha akazi awo chifukwa choti kaya ayambana kaya atani kaya ndi ti anyamata kupha zibwezi zawo zachitika mwina katatu ku South Africa last week yokha nde zimaoneka zapatali poti zinali ku South Africa apa zapezeka kuti zachitika kutiko zachitika ku malawi konko nkhaniyi ndinayimva pa 24 december anandiwuza koma ndimadikira kuti ikhale kaye official ya kulilongwe kumene wapolisi wapha mkazi wake nkuziphaso yekha akuti wamunayo dzina lake blessings blessings nankhuni ndi mkazi wake charity nankhuni a blessings wo azaka 36 pamene akazi awo azaka 30 akuti a blessings amagwira ntchito ku polisi anali mpolisi koma pa 24 december anapezeka kuti akazi awo anapezeka oti aphedwa anthu kuwasakasaka a blessings wo samawapeza koma anapeza kuti mapeto ake anakawapeza 1 km away from kunyumba kwawo anali mnyumba ina yosamaliza kumanga atamwalira kusonyeza kuti nawonso anali atatani atazipha anapeza kuti anazipha akuti anapeza chiphe pambali pawo ngati poison sono imeneyo ndiye official report yo eti nde zomwe ine ndinauzidwa zoti si za official komanso ndi allegation chabe eti zilibe umboni zomwe ndinauzidwa akuti abambo anali ofatsa kwambiri a blessings kuntchito kwawo amagwira ntchito bwino akuti munthu waphee osayankhulayankhula ayi koma amaoneka munthu wopanda mtendere ati anzawo anawafunsapo kangapo konse kunena kuti muli akawafunsa muli bwanji chani ati amangoti eyi kunyumbaku zinthu sizili bwino ati nthawi zonse amadandaula kuti ah kunyumbaku zinthu sizili bwino koma anthu amati akawafunsa kuti afotokoze alakatule samafotokoza amangoti ayi kunyumbaku sikuli bwino ati anthu apafupi amaona kuti kunyumba kwawo kumakonda kukhala mikangano, mpungwepungwe. Ati akazi awo anali ovuta kwambiri, kumakhalanso ndewu. Koma akatuluka abambowo amakhala aphee! Nde pa tsiku limenelolo akuti kukhala ngati kuti anakhala ngati kuti kaya zinayambanso zolongolola nde akuti zimafika poti nthawi zambiri amayiwo amamenya abambowo. Izo ndikunena kuti ndi mphekesera eti mmene ndinauzidwira nkhaniyo. ati samabwezera koma pa tsikulo kuoneka ngati kuti chani akuti kaya anapeza kuti anangopsa mtima kwambiri abambowo nkutani ndikuwathyola khosi akazawo nkuthawa atathawa anthu atapeza akazawo oti afa anayamba kuwasakasaka ndani abambo anankhuniwo adawasaka osawapeza koma amati akayang'ana foni yawo imasonyeza kuti ndiyoyaka kuyang'ana ma network awa imaoneka kuti foni yawo ikugwira ntchito nde anasakasaka mpakana anakawapeza kutiko ku nyumba yosamalizayo imene anapeza kuti atani azipha nde nthawi yomwe ine amanditumizira ma message amandiuza nkhanizo zina zonena kuti athamanga nawo apita kutiko apita nawo chipatala nde nkhani yake ndi imeneyoyo murder suicide uh, zili common kwambiri maiko ngati ku south africa nde ndizo zikuonekanso kuti zayamba kuoneka ku malawi nkhani ndiyoti anthu amakwatirana asakuziwana kuti mitima ndiyotani ende Koma mukaonana mitima kunena kuti yayi uyu ndi ovuta uyu singakhale naye, kuli bwino kulekana kusiyana nkutani kusiyana nkutengana miyoyo kapena kutaya moyo. Sizokakamiza yayi you know ndizomvetsa chisoni ndizowawa kwa abale awo onse awiri amayiwo ndi abambowo koma pali chisankho nthawi zonse. Nthawi zonse zinthu zingavute cha mtundu wanji, pamakhala chisankho. Chisankho chonena kuti ndingochoka ndikakhale pa mtendere wanga, nonse mutsala ndi moyo. Kukhala single si tchimo, ndi zabwinobwinobe. Zikomo kwambiri.